nke wụ eziokwu ọ na-ewutekwa m ọ na-ewute m na some of some of my friends ndị some of our friends ndị anyị na ha so na-esi gwodocha gwodocha obodo gwodo naijiria you know uh, ha pụọ ha pụọ ha apụhaala outside the country you know ga ịgba mbọ ga ịchọ aka many of them ebido treatiwe ndị ke nọ back home ka just as they left brain anyị akụziri engine nke ha nke function ga you know the thing na the thing na-ewute m thing na-ewute m ị ga-ahụ onye gị na even ị ga-ahụ onye ị na-ezi left ya from right ya you know onye na-eyi slippers eh, left left right right gị sị ya mba wota onye apụzi outside gị na ya na-ekwuzi okwu ya na-agwazi gị okwu fro- from a privileged point of view ị na-agwazi gị okwu ka na guy ị maghị arụ ga you know

just because you left, you went to a civilized society. You are now in a civilized setting. Ya dịzie ka mụnwa ka nọ na Naịjirịa awụzi m dumb dumb anụ m aghọtazi maybe anụ m aghọtazi version English anyị na-asụ eh? na ị feel na okay ihe a too much grammar nọ na ya agụ m aghọtafu ya breakie ya down o nwe otu ị ga-esi kọwara m ya ka na ị feel na awụ m mugu na gị kọwara m ya level layman terms mugu terms ka m ghọta hmm? na nke okwu eziokwu my friends na abroad ana m ezekwa ha eze ana m eze ha eze I no go lie ana m eze ha eze because ife na-amala ọ na-ewute m and this is true ife na-amala ọ wụọla na you go see you hụ post na whatsapp uh, how people back home think people in abroad uh, make money like we pluck money in trees you know ị na-epost such things ele ndị ndị ahụ gụga ya those people back home how do you think they will feel seeing so, things like that hmm? i che- i chefuola nnọọ otu ọ dị nnọọ you know Nigeria akpọkpọ nke you know eh, Owerri eh, you know downtown Owerri i chefuoziela otu ọ dị onye a na-ekwu ihe a before ya ahụ onwe ya outside ọ ọ- o nweghị ndị ọ ma na outside then mgbe ahụ ọ nọ na Naịjirịa ọ na-reach out to those people all because ọ hụna opportunity ịhụ onwe ya n'ebe ahụ ya adịzi ya ka ndị ke n'ebe a ọwụ ha amaghị ihe ọ ya nwa n'ebe ahụ kara ihe ma and the thing wụ the more ha na-epost things like this can only tell you na onye enwekwa ihe chenjiri about this person because ị ga-agwa m na ọ bụrụ na enwere any any atom of eh, growth in the person na ụdịrị ihe ahụ ihe ọ ga na-epost na status as in ụdịrị ihe ahụ ihe ọ ga na-epost for people to read from home
ebe m shiri na-abịa ebe m shi na-abịa wụ it is not uh, I don't even know how to how to put my words together

ị gaghị emefu o nwe account be it social media or whatever platform o nwe account ndị na-aga emepefu with your Nigerian IP I've been in positions where I had to ask some of my friends outside sị biko ị ga-emefuru m ihe a ọ sị m with all pleasure shout out to Duke Duke of Edinburgh ehe Duke wụ ezigbo mmadụ shout out to Duke when I reached out to him o nwere one gaming platform m needịrị imepe account I couldn't open with a Nigerian IP. I asked him and he did. He did me a huge favor. imepere m the account. All ihe a mere m ji na-arant. O nwere ihe gaga on outlier. O nwere one uh, on one platform eji a na-eji enọrọ ego online you know remote Jobs. remote jobs eh, you can, but eh, based on ebe anyị nọ na ị ga-emefukwa apply from Nigeria so many people na-ereach out to their friends nọ outside the country UK Canada Australia si biko help m mepere m outline you know some people na-aga as far as ịsị okay uh, anyị ga-split the the profit or just mepere m akaụntụ m na-anọta because you're the one who, who will be withdrawing the money so uh, I split it along so so and so percentage you know some people na-aga as far as ime ya ụta

Duke ezigbo mmadụ I'm not calling him ezigbo mmadụ because o mere m Duke if he cannot do this thing he go explain to you why o ji ọ ga-emefu ya and why it, he, he may risk his stay over there why he may risk so so and so ma o mepere gị ihe a exactly ezigbo mmadụ if onye yọga gị ihe a adịghị reliable or somebody you can vouch for ị sị onye ahụ nna m ihe a ga-acost m imepere gị ya because ọ information m ka m ji emere gị ihe so agaghị m alike ime ihe a ka ọ ghara ịnaba m na nsogbu ọ dị okay ị ghọtala ọ dị okay but ọ wụrụ onye ị ma eh, as in ị ga-avouch for or onye gị la ya dị very close because e nwere ndị wụ ha wụ best of friends as in even ọgịga ị gara ebe ahụ sef onye a so gbagharịara gị
then gị pụzie onye ahụ awụ awụ awụzie ọ banwado uru because i useriala ya otu i shi chọọ enwere ihe fọrọnụ ị na-euse and some of these people agbarịchakwa ya mgbe ha ga-eneed um, ihe a ga-emere ha ịba ịhụ na wụ ọ ka ịhụ na ọ aka nri kwọọ aka ekpe aka ekpe akwọọ aka nri mgbe ha ga-enidi ihe a ga-emere ha ebe okwu otu onye ahụ ha na-ekweghị mere emere ihe ka ha ga-agbawakwa sị ya ya biko help ha gaa mee nke a ma nke ọzọ ịhụ onye ọbụla nidiri onye ọbụla yes that is ọwụ na ị ga-emefugodi ihe a you mustn't do it but ọwụ na ị ga-emefugodi ya respect that person enough ịkọwara ya why

na onye ahụ onye ahụ enwe sense onye ahụ achọghị ọdịmma gị eh? why I I I at some point I made it I made it I made a decision to stay away from asking my friends in outside favors. I remember I remember one of my friends, a girl, ọ gara

m jụtachara ihe ndị o nidere then later ma forwardụrụ ya sị lelele eh this this friend of mine eshi m na Nigeria ya help ya dee dee project dee project ya hmm? for these two for these two things now I didn't charge her

m mere gị ihe a lee ihe ọ ga-akọstụ mụ anyị na-euse our social security number emepe this eh, this eh, kind of eh, account anyị na-eusekwa our bank account emepe this ihe ọbụla maybe ọwụ na ị nọ student visa ị kwesịrị ịna-arụ naanị 48 hours in a week e nwere ike a ga na-akaụntụrụ gị

erekọdụrụ gị ya na ọ gị nwa nọ abroad mega accumulate and if you're not supposed to be working more than those hours onye a mega accumulate ọ ga-etinye gị na problem easy explain this thing to your to your friends eh? you don't have to go online and make sweeping generalization na m- m- m- people asking you for help na ị ma otu Nigeria dị gị before gị apụ eh? onye ọbụla survive ga with ihe ọbụla ọ ga-emetefu eh? your friend asị your friend your friend sef emegahụ arụrụ ga ha aka eh? o megahụ yahoo ọ sị gị biko mepere m akaụntụ ka m na-ere because ihe a na-eme na Outlier wụ ọkwa remote work real work hmm? so why don't you explain this thing for, for to, to your friends to your family

when they used to come to my place uh, uh, na, na, na Owerri, na Orji. I reached out to this guy, say, bro, lee this person, onye ọ just bata obodo, and uh, ọ dị stranded. O nwere o nwere OT ị ga-enyefu o nwe mgbazi ole ị ga-enye ya ka ọ mara you know, ka ọ mata obodo ọ mara otu o shi, nna, ị hụ otu this guy si na-agba m query ka ọmụa ka ọmụa sị ya nna guy onye a nọ in fact onye a wụkwa nwanne gị gị na ya shikwa ofu village ele enyemaka ọbụla ị ga-enye ya gị nyere gị nyere na eh. anọkwa n'ebe ahụ gị gbụọ ya ọ ga-adịrị na easy ịkọwa ụgha ebe ahụ taa and this guy the thing is mmadụ abụọ ma onwe ha from Owerri mgbe na I had to at some point I had to give up because ahụrụ m na this guy he was finding it difficult to. At the end of the day, he did not reach out to this guy. He, he helped him. Hmm? What would it cost you to tell me or reach out to this guy? I, I said, this guy, ihe o nidere awụghị ego. O just need mgbaji olu, orientation, onye batara obodo ọhụrụ. Hmm? just sị ya lee ebe ị ga-aga lee ihe ị ga-eme emela otu a eme otu a just me reaching out to you biko help one of our mutual friends ị ma onye ọ just bata obodo ọ na struggle hmm? ya eme otu a eme otu a and since then I don't think I've had I don't think I've been in touch with him because man so ihe a wụ ihe a wụ ihe m si mee kwuo it is it is enwere m enwere m friends outside but uh, I dey I dey dey my lane I dey dey my lane I I like to keep it at eh, hello hi na ele nke na-emekwanụ okay jisie ike jisie ike n'ọrụ you know wholeheartedly sincerely jisie ike n'ọrụ but na i no go wan make our relationship pass like that maybe na metụrụ m ka metụrụ m ka ka ị bịa hụtawa m hụtawa m as a nuisance you know hụtawa m ka parasite because you know they had them you know they had una wey dey outside i'm not talking I'm not talking based on ihe ihe mmadụ gwara m or I'm talking based on my own experiences I'm talking based on my ọ na-ara ahụ ndị nọ outside ahụwa ndị nọ Nigeria as parasite but ị just pụọ last year my brother my sister ị ma otu obodo dị hmm? ị ma otu obodo dị mmadụ reach out to you for help na-awụkwanụ help ego biko mepere m tiktok biko mepere m facebook eh, biko mepere m ka m lee otu m ga-esi ji ya nyere onwe m aka from gị you go come dey see am see am less eh? wee when you dey this side o nwe ụdịrị ngwodo ị na-egwodo o nwe otu ị na-esi hụ chọọ ego eh? you even had to your family even had to sell land sef eh? make you take eh, migrate etu ị hụzi onye strive ga na onye gbalịganụ sị gị biko nyeretụ m aka shie shie ụzọ a nyeretụ m aka gị gị na Belasa. gị na-ahụ ya less e no make sense o o make sense make una Belasa. make una straighten up cos ị makwa nke ị ga-e need ị ma ka ị ga-e need from that person na Nigeria nwa echi nwanne echi Hmm? Ịma ka ị ga-need from that person. Some of them na-eme emerecha ihe ndị a ha chefuo akpọ ha ha belasakwana gaa ịza because na ha nọ na onye ahụ na-asa ya. No. Ị gaghị agwa onye ahụ okwu n'ala sị adị m emere gị. No. Let him hide yourself.
Hide gị kwuo otu ofe ya. Kwuo otu ofe ya. Na ka ọ dị nụ jara.